hei ndị be anyị enwegbuo m onwe m na aṅụrị obi atọgbugo m nnọọ n'update e wetara n'isi nwaanyị nwaanyị odudula onye isi ndị odudula anụnwa update m na-anụ n'efere n'efere mba ụwa a sị na ejide gie a sị na ejide gie and again na nwanne ya nwaanyị obere nwanne ya nwaanyị bịa kwuo si kọwalụza gosizi the real identity anụmanụ a sị na ọ bụrọ onye obodo a na ọ bụ onye ezumezu hei ya bụ ife atọkasịa m ara ifugokwa ka mmadụ si teta ifugo na ndị na-esibu ọnwụ a ndị na-esibu ọnwụ ife ụmụ ife ndị bịara abịa nwa na-esi ọnwụ ị bịara abịa unu bịara abịa kwerekwere ndị na-emekarị ya bụ ndị ezi ọ bụrọ ndị si ndị obodo a bụ ife na-eme ị fụrụ onye na-esi ụdị ọnwụ a na-eme ya ị bụ kwerekwere ị bụ kwerekwere nyocha onye ahụ ọfụma onye a abụrọ onye obodo a ma na ndị metro ha o ma na ndị uwe ojii fa o ma na ndị so many officers fa gasị na-esi ọnwụ gbasatara ndị bịara abịa mara na onye ahụ esiro n'obodo a ifugo na kpọtọkpọtọ agbago n'iru efi ma ọ bụkwa na eziokwu because amara m propaganda gị nwa na-ere n'ife onyonyo a eziokwu ka ọ bụ dere m ya na comment section a sị na onye isi anụmanụ nwaanyị odudula anụnwa na ọ bụ onye ezumezu yes ike atọkasịa m ara ọ tọgbuo m ọ ife m na-afụ na ife na-afụ na-efe a n'efere mba ụwa na ọ bụrọ onye obodo a na ọ bụ onye ezumezu and na ọ na-eyuuzu ee ojo- eh, ojoro ọ na-eyuuzu fake document id ya bụ nke Oj- eh, oluwole na ọ bụrọ nke ezigbo ya. id ọ na-eyuuzu n'obodo a bụ oluwole na ọ bụrọ nke ezigbo ya. so ọ kekpe- kep- ke kpụ n'ọnụ kịta n'efere mba ụwa amarọ m ma gị nwa anụgo ya, ka ọ eziokwu ka ọ bụ ka ọ na asị ka ọ bụ ka ọ na propaganda ka ọ bụ and nwoke be fa onye isi ala abịago kwubie okwu sị na onye ọbụla na-emegide ndị bịara abịa amanụ m ọ ya-ekwunu ka ọ wee bụkwara ịghọtago ka ọ wee bụkwara ka ndị maka na ọ ma na ụwa na-awatch ya ụwa na-ege ife ọ ya na-ekwu gbasatara ụmụ ife a ọ bịa o kwuchara ọnụ ya jezie n'azụ na-arụkwa ịkwa ha na-arụkwa ịkwa ka a chụnaba unu because na unu amarọ ife so onye isi ala ekwugokwa sị na onye ọbụla ihe ọbụla gbasatara onye ndị odu ife odudula gasị na onye enwetara na akpọchikọm onye ọbụla enwetara kpọchikọm onye ọbụla enwetara kpọchikọm and na a na-asị na enwetago nwaanyị a ka ọ na enwetaberọ ya amarọ m sị jidesie ya ike because nwaanyị a menyere m egwu sọsọ anya m fụgodiri bọsị a fa bịa kpụkọrọ anyị kpụrụ anyị je debe na nke ndị uwe ojii sọsọ anya m fụgodiri bọsị a fụkwa ka o si bụrụ agba agba egbe nwa na obu ka ya asị na o desa egbe akịta na asị ka ọgwụ dara m na ya na-abụ na o nwee ife ọ ya-emetenwu wee na-eke ya esi anya na-acha ụtụ ka ya sị na onwe bụ onye isi ala ọ ka mma otu e si wee jide obi atọgbugo m guys obi sọmso bụ nsọ polina polina taa guys since ụnyaahụ na nwanne ụnyaahụ ife a na-efegharị amabere m nke bụ eziokwu but otu ọ gosigodo na na ọ bụrụ onye obodo a ehe ka a marụgodo onye gị onwe ya agbago gbago onwe ya n'anwụ at least ndị obodo a ụfọdụ ayazi na-asupport gabasịa ịghọtago at least ka a marụ na ehe na ihe niile o mekọbara guys na iko ejugo a sị na everyday bụ nke onye oshi na ofu ụbọchị bụ nke onye bụzi nke onye nwe ụlọ so onye nwe ụlọ akpata gị aka ịghọtago so ka isi jugodị oyi because na o mekarịgo o mekarịgo ka ya asị na o nwe ebe ọzọ na o nwe ebe pasị ya fọrọ ịghọtago so ọ bụrụ na ị ma na-asị ma ọ na propaganda ka ọ na eziokwu or whatsoever ịnụrụ bụ nke bụ eziokwu gbasatara